ndewo nụ ndị be anyị abịakwa m ka m si abịa ka anyị nọrịa tata ịghọtago mhm. ana m ekene onye enu na-ekene onye ana na-ekene nwoke na-ekene nwaanyị ka onye chili nya zelu ọ adịla anyị niine mma onye echezọkwana nwanne ya okwu m ji wee bịa tata ọ maka okwu okwu ndị Igbo ibe a na-ewe anyị maka na m kwuru na e, channel anyị bụ ị na-akọwala ndị amara ka anyị si ebi ka wa na-aghọta anyị no matter how little ọ dị no matter how little of eh, public or audience anyị reach at least wee wekwere ya na-aghọta na ibe a na-ekwu maka ndị Igbo ọ bụrọ ọtụtụ niile ibe a na-ekwu bụ eziokwu so ibe m ji maka ya wee bịa tata bụ nke a na-ekwu okwu na-asị na ndị Igbo abụrọ onwe ba n'anya na ba anara enyela onwe ba aka n'oge ọbụna dute anya ukwu ba onye jide na nwanne ya ọ nalụ nwanne ya nwoke ibe o ji rie onye gị na ya mekọrọ ibe ọ chakpoghu n'ibe niine sọsọ ya onye fụta n'obodo o lee obodo were ego tinye n'akpa eji gbanwa nini nni eji wee bere anara m ekwu na ajọ mmadụ adụrọ na be anyị mana ọ bụrụ few of us do bad ị ma na eh, o nwee ndị ga-agaba do bad yara akọrọ etita nwuzibe e were ya wee na-ajudge everybody so n'ọnya my mission na channel a bụ ị na-akọwagasị ụmụ ibe ndị shọ nwee ike ịkọwala ndị ọzọ ndị be anyị a na-aghọrị ma ndị ezi na-ekweta na ibe ba na-anụ bụ ibe eziokwu otu o si wee dị n'anị Igbo onye kwuo ọ bụrụ na ọ bụ ọ bụrụ na ọ bụ a tọọlụ unu dachachara ya dawa ike ịghọtago mhm. nke nke bụ na ndị Igbo anara enyela onwe ba aka eh? m wee na-asị ka m jụọ ọ na ba anara abụ ibe na-eme n'anị Igbo ọ na ba anara abụ ibe dịka Okwulọra n'ibe Chineke ji eme ka ọ na ba anara abụ Lord Zeus n'ibe Chineke ji eme ka ọ na ba anara abụ ndị ọzọ ma ndị zolo ezo ma ndị nọ out ịghọtago ibe dịka ee eh, kedịzị aba ya dị ee eh, eh, butuo na onye o merela amarala echezọgo m aba ya sorry na m akpọrọ aba gị and ndị ọzọkwa e nwee many of them ma ụmụ nwaanyị dị involve ma ndị na-eme individual ya na ndị ya apụta apụta ma ndị ụka dị ya ma ndị omenana dị ya na-enyegasị aka dị iche iche ndị anwa bụ ndị ugwu awụsa eh? bụ ndị esi n'enu da ka ndị na-enye ndị ndị e, e, e, na-enyebe ibe ba meele ndị ọzọ like okwulọra na-akọwa na ujire na ndị mmadụ si through him chineke wepụtara ya ndị mmadụ si through him na-eme wonders n'anị igbo ba anara abịa na ịmagolo na onye chọọ ịkpọ mmadụ ajọ mmadụ ibe sọgodo kọwaara ya ibe sọkwa gị mee ọ ga-asịkwa na ịdụ ajọ na ịdụ na ịdụrọ mma ịghọtago so nke okwulọra ahụgodo n'ebe abịala mba ụwa niile ka nke lord zeus suppose maka na ndị igbo wụ the chief contributors n'ibe ba na-eme ịghọtago ee kedu nke bụ na ndị Igbo anara enyere onwe be aka ovu onye just like that mee nwa mistake dị anya ewerie judge ma ndị Igbo niile ọ bụrụ eziokwu o nwere ebe ezigbo mmadụ na ajọ mmadụ adụrọ mana obodo oyibo dị ya ụdị ọnụkwụ mmadụ sọrọ ya bụrụ mmadụ bụ mmadụ ịghọta ma ịbịa na ọbịa otu ugbo a nọ na ị sị mụ na ndị Igbo anara enyere onwe be aka onye kwuru ee onye ezi ekwuru ma onye ilo ọ bụrụ onye ma anyị makwa na ndị be anyị na-enyere onwe be aka ndị be anyị na-enyere ba na-enyezili ndị ezi ọ bụziala ndị be anyị ọkwetago so na ọ ibe dụ na ya rapụcha na onye ọbụla ọ ka dịrị ezi anyị dị anyị na-agba mbọ anyị anara ala ike ịnọ n'aka mmadụ ọkwa na ya amara mma bụ achọ ka ndị achụtara ego abịa nọ like ụdị obi cubana bụ achụtara ego ma ọ chief priest ma ọ jowizaza ma ọ kedụ aba ya e-money and the rest of them abịa na ndị igbo apala abele kwụọ na line n'iru be be mba nene ọ bụrọ ka anyị si wee nọrọ ịghọtago na ị nwere ego ma ọ na ịnọ mma abụrọfụ onye igbo so maybe ọ bụzikwa ụdị aka nke ba na-achọ eh, na ọka ba mean na ndị igbo anara enye ma ọ na onye agosi na anyị abụrọ onwe anyị n'anya ịmasịkwa na ba ga-eje chọọ meaning of ibe ba mean maka na m aghọtara nke ahụ ndị igbo ekere anyị otu ahụ anyị bịa na anyị na-eme babiala ọ na-agala ndị awụsa na-agakwala ndị mba n'ọzọ mana ọ nara anyị ịmago ibe adụrọ na agbụrụ ka ebe ị na-eme expect onye Igbo bịa ọ vunye ya abele ọ fụta n'ụtụtụ na ovu mkpu akwa bebe akwa na agụụ gbuo onye na gịnị mee onye onye kwu na ọbụ ọ bụrọ ka anyị si wee nọrọ ịghọtago anyị ka m na-ekwu ibe ị marọ ị jụọ akọwala gị ọ bụ ma na-enye aka a na-enye aka onye kedụzi ibe a na-ekwu ọndanwụ ibe opunu anya jụọ ese ịghọtago ị jụ ese a kọwaala gị ndị Igbo so n'ofu ndị na-enye aka ndị ga-aga ba jee obodo ọzọ ba na-enyere ndị ba jee be ba aka ọ bụziala ụmụnne ba mba mba mba mba ekwetere m na ọ na o nwe na ụmụ ibe agha gaa na-akọ mba mba mba abịa m asịra na anyị bụ saint abịa m asịra na anyị nwa bụ the best of the best mana ọ kwa ị ma ụmụ okwu agha ga okwu i chekie nye nwanne chekie nye jiri aka gị chekie nye ndị Igbo anara enyere onwe ha aka anagbuchego anyị anwụchago ee eh? onye amara nya google Okwuluọra nya google Lord Zeus these are the two prominent ones e nwekwala ndị ọzọ na-enyekwa aka dị egwu n'ụdị dị iche iche ma nwoke dị ya ma nwaanyị dị ya ịghọtago so ọ nya ka m sị ka m bịa ehe onye nwee comment onye filie na o nwee ibe ọ ga-contribute ọ filie na eh, na Kenechukwu na ikwuterie ma ọ na o nwe nke i chezo echezo e jee na comment section ka anyị ji nwayọ wee na-akụzi maka na ibe anyị bịara bụ anyị na-akụzi anyị na-amụta for ndị amara o nwe ndị nidigasịla ozi a o nwe ndị luzugo confidence mana ndị Igbo na-eme ka ibe ba na-ewe iwe na ba anara enye aka na ba dị wicked asị asị onye kwu na ọ bụ kedu ụdị wicked anyị dị ma ma be anyị anya aka gbara east ọkụ ọ iji nwayọ ịghọta agbụrụ ị ma aka ba si eme omume ịghọtago mhm. ihera ba asị onye Igbo ọ fụta nọ n'ibe na nọ ọ fụta n'ụtụtụ ụtụtụ bụla awele ama m ka ọ ga-adị ka ka ọ ga-esi ama m ka ọ ga-esi wee feel amago na ibe ejire wee ibe ejire wee mara gị ibe ibe adịrọ na agbụrụ ọ dịrọ na ọbara gị ije mebie onye kwuru biko unu ana m asị ndị ọbịa o nwe ibe unu aghọtara jụọnụ ka a kọwaala unu rapụ ibe a na-akọ maka ndị Igbo na most of them were jealous ịghọtago ehe onye a gwalụ kwe a gwakwu ya ọzọ ọ ka wụkwa nwanne unu nwoke Kenechukwu ibe anyị bịala bụ ka anyị mụọ ka anyị kụzie mụtakwa ngwanị onye nwe ozi ya jee na comment section na-eshea ya ị ma na e kele ọlụ eke anyị nwa na-ekwupụta na na-eshea ya na like ịghọtago na-efollow ngwa ọ ga-adịkwana ka ọ dụ na the next video